Anaedo kwenu.
Anaedo.
Anaedo kwenu.
Anaedo.
Anaedo kwezuenu. Ọ dị mma Anaedo. Now Anaedo is special Yeah. and I hope you're going to enjoy this beautiful, cool number. Bindo, let's go. n'ụtụtụ a a na-egosi nwata awọ n'ikpo mkpu ma na-alụrụ ya aka sị ya nekwee na-enwe ehu ọ bụ ụlọ nwere ife ọzọ o yiri gị anyị nwere nwaanyị nwee nwanne anyị nwoke nwee asị ụnụ ele na-abịa na Anaedo anyị nwere egwu nwee nkwa anyị nwere ife niile nwee ife anyị enweghọ aha gba aka acha akwụ ya dị na n'anya ukwu mana anyị gbasiri ike anyị nwere nwanne anyị nwoke Tobe Osigwe ee Osigwe ka m kpọ ọka Nnewichi jegido jegido jegido gaa imekwe ka o si gbagido gbagido wee bata n'ime ebe a tata wee sị ka anyị bịa ka anyị tọtuo ngịga ka anyị tụọ alo Tobe Osigwe onye jikọ Ikolo Mmụọ wee malụ nwoke juru eju na-abịa tata ka anyị tiwe okwu ọnụ Tobe doo kenelụ m ndị be anyị o nwanne m ọra na eze na-ege anyị ntị ndewo nụ ụtụtụ ọma ụtụtụ mara anyị mma ee ka taa bụ Nkwọ kwọtara anyị ife ọma daalụnụ ọ dị mma ka nwa onye nke gị Ada Anaedo kpọọ mụ Chinelo Mbonu na ọ ya-adị m mma na ya ka anyị gbapịa ọsọ maka na ngwugwu a ya-atọ atọ na ọ baghị ulu ime mbọ na mbụ na mbụ na ife anyị ji bịa n'ụtụtụ a wụ na anyị chọrọ ka anyị malụ ife omimi ka Anaedo si bido ọ bụrụ na a bịa kwuo sị ee ị nụkwa aha Edo Edo Nnewi kedu ife ị ma gbasara ya nya ka anyị sị ka anyị nọrọ tata ka anyị neba anya n'akụkọ ma ọ bụ ka Anaedo si wee bido ya na ife dị omimi maọbụ ife pụkarịchara iche n'ebe Edo Nnewi nọ na mbụ na mbụ Tobe nwanne m achọrọ m ka m jụọ gị maka na ọ kwa asị m na anyị bịara m eji m mkpịsị odee eji m akwụkwọ ị na-akụzi anyị a na-ede daalụ kelee ka Anaedo si wee bido ee nke mbụ na ajụjụ ahụ ajụjụ ahụ dị omimi mm. ị sị ka Nnewi ma ọ ka Anaedo si wee bido na ọ dị omimi m ma-ekwuni na na na mgbe dị otu a na 1600 ọ na 1400 ọ na ife na mana ife m ma-ekwuni wụ na mgbe a migratili ndị migratili to Nnewi wee bido obodo a na-akpọ Nnewi taa ma ọ bụ mana ikwu Nnewi Nnewi dị iche ikwuzi Anaedo ị maa na ị na-ekwu maka Nnewi Ichi Oraifite na Isu ehe today taa Ichi nọziri onwe ha Oraifite dịka ọ nọili onwe ha mana Anaedo wụ um villages taa ee nọ a Nnewi Isu ee eh, Ichi na Oraifite sọsọ Isu na Nnewi wu ndị nọkọsịzịla ọnụ Isu nọ n'ime Nnewi mana due to na Isu pelu mpe ndị ha nọrọ dịka ọ na ha anọghọ ọ ya na-eme na so many people amarọ na Isu wụ part of Nnewi ọ na Isu tọdụrụ Nnewi atọ e, nnewi gbagharịcha achọ ha n'imewe ife mmụọ a ga-ejewe isu n'isu ka ị na-eji agụta ọkụ olu ife mmụọ olu ha na maka ọ hawa wụgụnụ na ọ hawa wụ isi ee a sị na ọkpara adịrị ọkụ nna ehe so na ọ nyewa wụ ife melụnụ ee mana i kwuzie nnewi ị ma na ị na-ekwuzi em otolo maka i kwuo nnewi ụfọdụ na-adị echewe na em Otolo Uruagu Umudim na nnewi ishi O- otu a ka ụfọdụ ndị si eche ụfọdụ asị na Otolo tọrọ Uruagu Uruagu tọ Umudim Umudim tọ nnewi ishi mana o nwere eziokwu dị na ya ọ kwa ị ghọtago ehe ikwu ha na nnewi e- e nwere the core the core the real people making up Nnewi ihe ekwuwe maka i bugodu ụzọ wee kwuo n'ụ- Umunnealam wụ ọkpala Nnewi ee i- i sizie na Umunnealam i wee kwuozie Otolo ee i sizie Otolo i wee kwuo okwu em uru ha uru ee ikwu uru dịkwa n'u- ka- ka dị n'Umudim kịta ehe that's na-akpọ original children

kedu ndị anyị si na-abịa na Nnewi na ndị isu ahụ nọkwara anyị kama na ọ na ha nọgwara nọgwa anyị ka ezi ka anyị nwere ike isi n'ebe a i jee na Akaboukwu Uruagu ebe ahụ ebe ndị isu nọ even n'afọ n'afọ uru a- afọ umu- afọ afọ afọ Uruagu Mm. n'azụ a ebe ahụ ebe ahụ ka ha nọ bụ before before ha wee gbaa ọsọ o nwere ife melu m ehinwa ha wee gbaa ọsọ otu a ka isu si wee wee dụsa ebe ye otu a ka ha si wee so mana ka ha nachigatalụ ha anachihọzi ebe ha bibu originally ọkwa ya, ndị bibu na afọ side afọ Uruagu ahụ wụ ndị isu ọ why o nwere ike ọ wụ na ọ why ha ji wee je lụọ hall o nwere building ị ya-afụ ị na-aga afọ Uruagu juru ị ya-afụ yes mana ebe hall ha dụwazi the main hall ha dụkọ na- n'ime Akaboukwu so e nwere eze anyị isu ha ka nọkwa na- na Akaboukwu mana due to na oyiwo abịago history abịago so many things abịa people ọ- ha akụzi ụmụ ife a na school Mm. so nyewa wu problem mana onye chọrọ ime research i bido ha na ị ya-afụ ha agate ya aka ịgbalụ ma ọ wụrụ like I said ife mmụọ mee i wee malụ m enwere isi i wee nachigawa o nwere ife m delu n'afọ 2020 wee kwuezie ya chọọ ikwu modern history otu Nnewi si wee bido na ihe jizi em, edo wee jide since no edo ife chịkọtalụ ndị niile a ọnụ edo chịkọtalụ ha ọnụ ọ na Edo chịkọtalụ ha ọnụ n'ebe a ka anyị ga-ejeje tra- trace wee modern history ekwu mmụọ ife m kpọrọ ya wụ modern history so o nwe festival a na-eme ha na-abịa bụ side Nkwọ Triangle wee na-eme mana o nwere mgbe ife melu ji wee mee a na-eme ndị Ichi ma ndị Oraifite naanị attack afa ha na-ana attack afa ha wee kwụsị sị sị ka onye ọna nọọ be ha wee mewe ụzọ nke ọzọ gbasara edo a ka m chọrọ ka m malụ kedu ife ị nwere ike ịkọwa maka ekwukwa asị edo maka na ụfọdụ ndị na-abịa aghọtafie kama na agachakwa ndị kwuru okwu ọ dụ ka asị na onye amụma aha dịrị n'ala nna ya mana eziokwu maka na enu pụọ na mba

ọ kwa ị ghọtago ọ mmadụ na-efiwe alụsị e- edo n'onwe edo asị mmụọ abụrọ alụsị Edo wu mmụọ yi- yiri awọrọ mmadụ wee pụta ife a fụrụ ya n'anya na ose na-abụ ee a fụrụ ya n'anya ka ọ bịalụ and ọwa anyị ji ekwu mgbe m ji wee dị ife ahụ si trace wezie modern history Nnewi to edo maka ọ ya chịkọtalụ ndị niile a nọọlụ onwe ha na-eme ife ha na-eme Edo wu ife na-akpọ ya Edo wu mmụọ izizi ndị niile iji Nnewi ma Oraifite ma Ichi mmụọ izizi e fekọrọ ọnụ ndị ọzọ nwere mmụọ ha na-efegasị ndị ọzọ nwegasị ma alụsị ma ogwugwu ma udo ma ife niile ha fiwoli mana Edo mmụọ izizi efekọsịla ọnụ ama m ị na-aghọta and kezi ife mere ha ji wee fekọọ ọnụ maka na ọ gbalụ n'ife ọ pụtalụ n'ife ọ mmadụ a fụrụ ya anya o nwere ndị a na-akpọ uru uru ezikokwe na Uruagụ Mm. ndị fụrụ edo na mgbala ọtọ ọ the first dị uru ezikokwe wu mmadụ nyawa onye bu ụzọ wee fụ the woman nwaanyị gba ọtọ Mm. then Ezeanị Isu then duere uru ezikokwe bi na nke Ezeanị Isu wee jegwa nna ya ukwu nekwa ife ọ fụlụ e wee kpọbata the nwaanyị mana nwaanyị ahụ disappear a chọwakwa so the final place a fụlụ ya na ebe eh, ama afịa Ụmụdim eh, ama afịa dụ na roundabout ife a na-akpọzi afịa Okpuno Egbu ebe ọ bụ isi Edo dụ ebe ahụ ọ the last place a fụlụ Edo so onye nọzi ebe ahụ ebe a ka a nọ wee fiwezie ya o nye condition o wee nyewe ha marago na onye a abụrọ mma na ọ bụrọ ordinary person o wee nyewezie condition ụmụ condition ahụ o nyegasịrị ka ndị ndị e nwere ike ịkpọ ndị Nnewi kịta ma ọ ndị we agba na anọ ọ Oraifite ji wee bịawagasị onye ọwụna wee na-ekweta maka ife ife aha ife onye atụghị anya mee i- onye- onye na-esi ngo ekwelu so ọ bụrụ na nke a na-awụ na-akọrọ na-akọrọ ndị mmadụ bịara na-efie for the period ọ nọ in human in human form ọfụ ya ọkago o nwe mgbe ọ ya anọkwa nọkwa nọkwa ọ pụọ so onye a bidoro this nke m na-akpọzi myth kịta apụta sị unu edo apụọna mana in the real sense mgbe mgbe n'izizi izizi o melu the mmụọ ahụ yiri human form anọkata o disappear eje chọwakwa ya eje yowe ụfọdụ sịzie onye afụrụ ya n'ide mmiri na-eji ya n'ide mmiri wee yowe wee kpọnatakwa ya, o nyekwa new condition e wee kpọrọ ọ mgbe o nye the third condition ka that adage wee sị ọkwa ọkwa mmadụ sị Nnewi ya were nkwọ na enyekwa ya nke ọ ya ajụ mgbe ọ na-enye mgbe efio na condition ọ na-enyezi akawago nkụ ebe a ka inu okwu ahụ si na ọ mmadụ gwala eg- edo Ya ya were nkwọ na enye ya ife ọzọ na ọ ya ajụ Ee, ehe. so na edo abụrọ alụsị ọ mmadụ na-efiwe alụsị ọ mmadụ fiwela edo edo wụ mmụọ take human form wee bịa wee fie n'anya ọ gbara n'anya na ose na abụọ so na ọ nya melu ọ ife na-akọwa na ọ nya merụ ndị niile ahụ ị na-akpọ ma Nnewi o ma ndị bisagasịrị ma ndị nọ Oraifite ma Ichi kwetara wee fewe ma nke nke a abụrọ hearsay ọ pụtalụ afụrụ ya n'anya nyawa wee nye condition ya and one of the conditions enye e, e, onye kwuru na ezemewi ya anụ ya na mmụọ ya anụ ya then ezemewi dị ndụ na ka one of the biggest mmụọ a na-efe efe mana ezemewi mmadụ o bichago wee naa e wee fewe maka ndị gboo otu ndị gboo si efekwa mmụọ apart from alụsị e- efiwela efiwewu okenye nwere ike bichaa ndụ bie ọfụma megasịa ife dị iche iche ọ nwụọ efewe a ka na-akpọku mmụọ onye ahụ ka ọ bịa mewe ife so ezemewi wụ mmadụ wụrụkwa mmụọ
ọ dị mma maka na akụkọ akọlụ gbasara edo dịka m gwara gị sị gị, onye pụta o dee n'ụzọ nke ya. nke a ụkwa otu a ka ọ dụwagalụ do ụfọdụ ya asị na ezemewi na ọ from eze ị ma na enwere eze n'Uruagụ mmiri eze n'ebe a ka esi wee dọrọ ezemewi now mụnwa amarọ nke bụ eziokwu na m ebirọ then na ọnụ ọ wụ mmadụ na ọ bụrọ mmadụ mụnwa aya akọwani
ọ dị mma ee n'ụzọ nke ọzọ gbasara edo a maka na edo bụ ofu mmụọ bịa n'ime Nnewi ọ Mm. na-ada oke ụda ọ n'eziokwu ebe o nwe na ị nụna asị na edo ọnọdụ ka ee anọdụ n'ọnwa dịka July asị na enwere edo na-eme mmụọ a na-alọ mmụọ nka Mm. nka ife dị iche iche o nwere ife m chọ ka ị kọwala anyị kedu a sị na o nwere ife jikọtala edo Mm, na ide mmiri mm. akọ na akọ ahụ mbụ kọọ ya abụọ a sị na e nwere relationship connectili edo na ide mmiri anyị nọ n'ime ife the only thing m m nwere ike ikwu ni wụ na na one of the times edo gbala ọsọ na ọ na ide mmiri ka eji eje kunata ya, na mmụọ ide mmiri ka o ji eje nọrọ one of the times ọ gbala ọsọ n'ebe a ka o ji eje nọrọ o wee nye condition then o nwere ndị ya abịa sị ghụ na edo wụ mmụọ na ọ nwa ide mmiri n'ebe a ka eji wee nụta wee bịa nnewi but i'm not inclined eji na m ụbụrụ m asị mmadụ i'm not inclined mụnwa na onwe m kịta ebe a m nọkwu m na-efekwu edo m na-atụrụ ezo ndu m na-awali ya ọjị dịka onye nwanne nwa na edo nwo ọkwa ịghọtago mana ọ bụrụ na ọwa a inwe ike ịkọ ife ọzọ eje m school so ife ọ na m ma ekweta ya emeki sense to me ee na mụnwa na ife nke m kwetalụ and nke ndị ka kadụ wee luo today nso na ndị ruo ezukọ okwe ndị bu ụzọ wee fụ ya anya ka nọkwa ife ak- ife eji a na-akpọ ndị ruo ezukọ okwe na Uruagụ wụ ndị fụlụ edo na mgbala ọtọ ndị fụlụ edo na mgbala ọtọ so I'm more inclined to believe ife meki nwee logical reasoning so na ị sị m na eje nụta na eje nụta edo na Nnewi eh, kpọta ya na Nnewi ọ nya eme ndị ọzọ ewee fee ya ọ ya enwe ife ya eme mmadụ niile nwebụrụ mmụọ ha na-efe ji wee fewe edo so that and na ife ahụ wụ ife m na-ebelieve wụ na a fụrụ ya n'anya people bịagasịrị na-afụ mmụọ a mara na ife a wụ mmụọ na ọ bụrọ mmadụ mana o yi human form yes ndị chọọ isi ngọ maka o nwe ife ndị oyibo na-akpọ doubting Thomas onye onye chọọ ka ọ fụ n'anya before o wee kwelu so ndị mmadụ fụrụ ya and o megasịrị some certain things na ị sịkwa o nwere mgbe ị na-ekwu about ife edo megasịrị na-asị nke mekwa during civil during the civil war Mm. na ndị na- na ekwu na edo na-eji eme na-ekwu na agha ya abata nne a- na agha aba- abataghọ nnewi Baba. na-achọghị isi ọnịcha wee bata nnewi ma na na ojukwu bidoro civil war wụ onye nnewi Mm. na adịfe ọ na-atarget ka a bata obodo obodo nyawasi ha hang na ọnịcha for almost two years ha abatanụhọ nnewi na agha bata nnewi na agha ebigo ya na ndị army batara nnewi agha ebicha na ewee bata ewee bata nnewi mana to some people ọ bụrọ miracle mana ọ miracle ọ sọsọ nke ha gụọ n'akwụkwọ nsọ ma ọ nke aka ha mee na mba ọzọ wụ miracle ọ na-anụgidola agha agha eluo be unu agha kwesịrị ilu be unu unu ka a na-achọ achọ n'ọnụ obodo unu na onye isi na-edu agha ahụ agha a na-anụsi unu nọ from bone ọ be ka anyị achọwagoro ka elude ka enwu- eje nwude ndebe ha mana ha abataghọ due to Edo Ee, mgbe ị na-ekwu okwu ị sị na Edo a nụnụ maka na ka e si akọsị nwaanyị ahụ maka nwaanyị ụsọ nwa ee na nwaanyị chapụla achapụ na ahụ Ee, mụwa ebighị oge nke ahụ so mama mama na mama na eziokwu ee mmakọwani na mmakọwani mụwa na-awali ya ọjị na-awakwali ya nzu na ayọ kata na nga ka mma afụ n'ihu ee mma mụ afụ bụ mma akọwa ife m amahọ
Aka ọnụ maka na onye ka ji si ụlọ onye pụta ịbịa daa akwụkwọ odee nke ọ wụzikwa na-ekpugherie na nwaanyị bịa gosi ya onwe ya, ọ kakwa nnọọ ma ọ dịkwa mma otu ahụ n'ụzọ nke ọzọ ị sịrị na mgbe ee Edo bịa na-enyegasị kọndishọn Mm. o nye kọndishọn nọkata ọ garakwa anyị gbafere kwa Mm. mgbe ị na-ekwu ebe m na-espekuleti bụ onye mata adụrụ ka e si achụgharị nwaanyị nka ọ gbaluta ada esi niile ọ sịkwa ụlọ ee na Mm, ụlọ na ya mm. anọkwa abịa na Nnewi tụbara na Nnewi ka anyị bunata ebe anyị ọfụma Mm. maka na a sị na mmụọ na-eme ife Mm. na mmụọ na-eme ife dị otu a na ife dị otu a nwere ike ịsị n'ife dị otu a ka Edo otu o nyechara ya o kọndishọn Mm. ee anyị kwetakwanụ ka anyị esi wee kweta Mm. ee ma ọ na ha na mgbe a na ha mere ife e kwuru ha mere ya nọkata ọ gbafelekwa kedu ife e nwere ike ịsị o nwere ngozi ma o nwere abụmọnụ Edo wetara na Nnewi Ee, ndị mmadụ na-ekwu na na success present day success of ndị Nnewi is tied to Edo na ọ nya mego na onye Nnewi na-eme ife even ndị ana Nnewi gọzie na-aka na nkụ ndị mba bịara ịzụ afịa na na na Nnewi wee nọ Nnewi wee bawa ha ọgaranya na ha aka nkọ ụfọdụ sị na ọ Edo na ọ nya na-eme o nwee ebe m nọ oke na nke m eh, mụ na ndị okenye nọgasị ụbọchị a ha na-ekwu na o nwe mgbe mbize bịa ka nkụ na Nnewi a sị ka e jekwuru Edo a sị na e kwuru nke a kwuo nke a e mee ya e mee ya den mbize kwụsịnata mụnwa amarọ na eziokwu ka ọ wụ asị na m esoghị wee jee ife m ma wụ na Edo na ọ bụrọ by coincidence na a na-akpọzi Nnewi Anaedo and ọ bụrọ by coincidence na ife melu Nnewi Nnewi bụ afịa Nnewi ana afịa Nnewi ahụ dị n'Agbọ Edo na mmụọ na mmụọ mgbe gboo na-enwe agbọ ife ụfọdụ kịta na-akpọ ọfịa mm. mana ife melu nnewi na a na-anụ nnewi ọkwa maka nkwọ nnewi ọ bụrụ o nwere ife ọzọ so nkwọ nnewi ahụ ebee ka ọ dụ ọ dụ n'agba edo so ife a wụ ife ọ na onye na-eche uche chọrọ iche ị fụ na eziokwu agba na ose na abụ ị ga-afụ ya n'anya ọ na ị chọrọ isi ngọ na ife melu nnewi nnewi dụ n'afịa edo then secondly another striking thing ị ga-enotice wụ na nnewichi otolo uruagụ na umudim their meeting point wụ ebe edo dụ their meeting point of these four communities ebe ahụ n'ebe ha na-akpọ nkwọ triangle du- dudekwalụ du- eh, ya na agba edo gbalụ gbalụ oke n'ebe ahụ wụ meeting point of these four communities so is, is it a coincidence that this meeting point dị n'agba edo then n'agba edo ahụ ka the market melu nnewi melu japan of africa e ji akpọ ya japan of africa dụ ọnwa m ji asị ha na ọ ife ife mwute na ọ ife ife mwute na edo a na-ekwu okwu ya, ụbọchị anyị asị na anyị emela ife na ụbọchị ụka ka anyị eje tinye ya. Mm. ụbọchị ụka ka anyị etinye ya. na ọ ife ife mwute na o nwebeghị ụbọchị anyị anọkata sị na e mechili afịa ahụ maka edo na ọ ife mwute ka ọ wụ mana ị ya abata afịa ahụ ordinary day nụ na e mechilie na a na-ekpe ekpele na o nwe ka ọ dụ na a na-ekpe ekpele so o nwere ife ndị be anyị na-emegasị i nyowe ị fụ na ọ dụchara mma so enidịghọ m ịbịa sịwa ahụ na edo mere onye ọwụna wụ onye nnewi wee bu ibu ife m na-akọwa wụ na afịa nnewi melu nnewi ji wee a na-anụ ụda ya na-egowa onye nnewi kwu ha ana na ị wụ onye in fact ndị abụrọ onye nnewi bi n'akụkụ nnewi na-eji nnewi akọwa ebe ha si ị sịzị onye ọka side i si na nnewi ọ sị gị na onye achọghị m ịkpọ achọghị m ịkpọwa afa Eh, achọghị m ịkpọwa afa Eh, so mana ife melu nnewi ji du- du- na-ewu ewu na-asụ na-asụ asụ wụ nkwọ nnewi nkwọ nnewi dị n'ime agba edo kezi ife ọzọ ị chọrọ ị- ịma ịma okwu asaala n'onwe ọ saa n'onwe nwanne mmadụ esiri nsị gụnụ kama na omeka na ụfọdụ ife mekata mekata ya na-asị ọgụnụ maka mgbe ị na-ekwu okwu isiri na anyị anọkọtaghị otu ụbọchị Mm. si na anyị akpọchie afịa maka Edo ana ihe abịa sị ka ị ṅụtaba na onye ọwụna iyi Mm. Edo ji mee nke mana na ịma na Edo nwere ife o meela anyị ọ ka na-emela anyị nụ na-eme
mana o nwere ife na-eme na be anyị maka na a bịa mbidochaa ife mmemme a wee fụli n'ime be anyị na ịbịa ịbịa kpọọ Nnewi ife ya afụdebe ewu ka a developing city Mm. ọ dịka obodo enweghị omenala ma o nwere nsọpụrụ n'ebe omenala ha dị Mm. maka na o nwere ka anyị si bịazi bịa ṅụtagasị ụfọdụ ife ọ dịka o Mm. nwere ife e debegasịrị na Mm. Mm. mgbe onye ji chọọ Mm. e wepụta eme Mm. ife ọ chọrọ ime n'ife gbasara Edo a Edo ịkọwanị ife dị iche iche gbasara ya. kedu ife o ji wee dụka

abịa wụ n'ife na-anọ ka nke nọ anọ ghara ịnọ wụ ife bịara abịa mana ọ bịalụ ka oyiwo obialụ na-abịa wụzị nke na ife na-anọ then anyị wa na-ada asịwa ndị jere akwụkwọ na ndị nna nna anyị fa na mgbe ndị ọcha bịalụ na fa akọwaniho ife fa na-eme na ndị ọcha ghọtara ife ha na-eme and na ha enwe- amara oyiwo ka ha wee kọwanie If- maka ị nwere ike mara ife ị na-eme mana ọ na ị kọwaniho ife ị na-eme na o nwere ike ife ahụ ị na-eme ọ dịka na o nwerọ isi mana nsogbu i nwere unu ịkọwa n'ihe enu onye communication problem na anyị wa jezie na akwụkwọ kwesịrị ịkọwanị ife ndị nna nna anyị ha nọ na-eme anyị wee na-akọtọsị ife ha mere sị na o nwerọ isi wee na-ajụ na-asị na nwata sị na ofe nne tele atọhọ ụtọ ọkwa nwere ya na agụụ ya emeju ife afọ nyawa wụ ife wụ nsogbu anyị kịta na ife wụ nsogbu anyị wụ na ụmụ ife ahụ anyị na-eme na anyị sị na o nweghị isi anyị wee worie wee dowe na na nkọ isi i- a- a- a- o wee dịkwa na anyị aṅa na nwata na-arị ugwu eh, agadi nwaanyị na-arị ugwu rịchara ugwu wee sị ugwu arịa nga arịa ugwu wee sị a rịchaa ukwu dụ ya aṅa eh, so nyawa na nyawa wụ ife ife na-ese okwu na anyị dewere ife anyị nwelu wee dewere ihe na nkọ isi na o soho ee eh, nyawa na-agwakwa anyị na anyị wa esoho nyawa wụ nsogbu anyị na-enwe ọ bụrọ sọsọ na Nnewi na ala Igbo niile nsogbu a na-enwe ndị Igbo na-enwe na-awụ nyawa a na-akpa n'isi ịkpa n'isi ka mma karịa ije na mmụọ ee bịa sị na ndị nna afa ndị zọta agha a na ị na-awabi na-ele mgbe ọbụla ị na-awabi m na ọ na- ọ na-awabikwa gị lee ee m sị na nke ha na o nweghị isi ee onye n- anyị a- anyị amasị m ka gị na ife ya esi wee mee ọ dụ mma maka na nwata mụta ịta atụ oisi agwụ n'ọfịa Mm. ee kele ife na-amụta donu ama m na ndị mmadụ ya-achọ ka ha tinye ya n'ọnụ okwu ma ka a jụọ Tobe okwu ole na ole maka na otu a nọ n'okwu a uche m elotahazidori na o nwere ndị nwere ike ịna-eche anyị maka na a sịrị na mma afụ isie ata ahụ taa ka m nwuretarianụ ee ka e kwuwe tata nke taa nke echi ebe na-asị ebe ọwụna i si nọ wee na-ege anyị ntị oge erukwala mgbe ị ya-etinye okwu ọnụ dọwa okwu agba ee kpọọ anyị n'akara ekwentị 09059838512 ma ọ 07086043842 ọ wụdị i nwere ajụjụ ị ya-ajụ Ikolo Mmụọ ị jụọ ya o nwekwanụ ụtụ nke gị ị tụnye ee maka na ajọ ọfịa Nnewi na-echechara anya wee tiela Anaedo egwu wee sị na Anaedo bụ ana nsọ onye mere ụfọdụ oge mpụta si m ndị ndị ọzọ si ụlọ ee na anọ bụ ụlọ nye gọzie nke na nke anyị ee na be anyị agbakadụkwọ ee na ọ ka wuru oge Anaedo kwe na onye na onye Tobe Osigwe Ikolo Mmụọ ọ ka wukwu onye nke Chinelo Mbọnụ kpọọ m Ada Anaedo na Maazị wee na-asị

e, ife mere na so many people believe na so many isu wụ from Isu Nnewi ka ha si wee wee pụ ma isu of em, isu oshi isu oshi in particular ee na from mgbe a gbara ọsọ from that place mgbe ndị isu gbara ọsọ na some of them pụrụ outside Nnewi so na from ebe a ka ha ji wee form called that isu communities mana i cannot say with every sense of authority all those communities kwesịrị ịmazi their history wee kwuo na isu nke ha wu isu si- nọ nnewi Nnewi. na isu ka nọ nnewi wee luo taa ọ kwa ị ghọtago Mm. ije even before ha agba ọsọ Igbuzọ a na-akpọ Ibusa today Mm. wụ nwa isu nwere ife o melu commitiri an offence mgbe gboo ahụ ogbugbu ka e kwesịrị igbu e nụ mana wee gbaa ọsọ wee formụọ the community a na-akpọ Ibuza today na ha ka na-abịa Nnewi ọ recently or something ka ha sị ha kwụsịla ịbịa Nnewi o nwere ife ha ya-eme ha abịa ha anachiyatakwa be nna fa ha ọ kwa ị ghọtago ehe so mụnwa ya achọghị m ikwu with every sense of authority na so many isu communities juru ala Igbo na ha ncha niile si ebe a mana ndị isu gbara ọsọ and ka ha gbara ọsọ ụfọdụ pụrụ mana some of them bịara biri eh, na nke nwanne ha nwoke anyịwa wụ ndị Eze Ọbụọ Mm. ha biri side Obiọfịa Okay. ọ kwa ị ghọtago before ha wee nachigha wee kpọchighata ha to ebe ha bi na around Akaboukwu e wee nyezie ha around Akaboukwu area nke a wụ nke m na-ekwu with every sense of authority na ya eprove na ya eprove Ee, ọ dị mma ọ- ọ dị ka ịghọta n'ife nka ozi isi ọ sị n'ọ nwadiana mụlụ Akaboezem Mm, mana na o si Azịa Mm. wee kpọọ mm. ee jisi ike na-akpọ anyị na 09059838512 ma ọ 07086043842 ee ọ bụ ọ wụ na o si ọ bụ edoghị anya ma ọ wụ n'ọ na-akọwa ị ghọtachahọ ee i wee sị ka ị malụgodu ka ọ kọwara gị ya ka o doo gị anya oge kịta wụkwa oge ị ya-akpọ mana ka o sina dị ndekwa anyị fụnọkwọ nkeji iri na ịtọ ka anyị ka nwere ebe a maka na akụkọ ya-abịa ma ọ kụọ elekere iri na abụọ nke ụtụtụ e Tobi nwanne m dịka anyị ka Mm. na-aga n'ihu Mm. em, mgbe ị na-ekwu okwu ị sị na ọ wụ na a bịa n'obodo n'ọ wụ- na ana Igbo na ife a ka anyị na-anya Mm. anyị aha akwanyere ndị nna anyị fa ndị mbụ na ndị egede ehe ugwu maka na a bịazie ọ dụ ka e debere ha n'akụkụ ọ dịzie ka ọ na ha eso Mm. o nwelu o nwere ọghọm na-adapụtara na ya ma ọ wụ na anyị bịa si otu a debe onye idobi m n'akụkụ otu ya idobi m Mhm, n'akụkụ of course Em, ikwu kpọbụla ajọ ọfịa o kwukwara na egwu obodo saa anya ha echefuo ndị mepeli enu onye mara ebe o si ebe o si amali ya aka nni kwọọ aka ekpe aka ekpe wee kwọọ aka nni ife ọ wụna a na-efe efe n'ụwa a mmụọ ọ wụna a na-efe efe nke ọ wụna ị chọọ ya ị kpọọ ọ dị conditional o nwe mmụọ na-emelụ mmadụ ife ọ na i mehụ nke gị so i dewehana i dewehana mmụọ ahụ n'akụkụ o dewekwa ha n'akụkụ ị fịọ ya n'abọ ọ fịọkwa ha n'abọ oyi nene i- mgbe i ji na-elenewezie enu i wee malụ nene n'ife na-eme n'ala Igbo kịta nene na anyị enwehọ- anyị enwehọ olu mana ndị Igbo ajụbe ife mere ha ji wee wuru olu na Naịjirịa ha chee na ha na-akpọkasị ife enweghị isi afa ọ bụrụ ife niile a ha na-atụ aka a na-esi n'ụlọ ama mma wee na-apụta n'ama ọ sị na ndị ife ndị nna ụnụ dowekwara enweghị isi ọ sọ na ndị Igbo ka ya n'ana Igbo ka ị ya ada anụgasị some certain things a na-eme eme ị sị na mmụọ dụbụ ụnọ na ị chọghị ife enu o ejera je mebie hapụ ya i mebihana gụ ma gụ na gụ na ife maka isi kote ebu ọ gbagbue so n'ife nwa wụ nsogbu dụ n'ala Igbo ị chọrọ ife efe ọ na ị chọghị ife efe kezi ife ị na-emebili ya ị sị na ọ ya na-enye unu nsogbu ị fụgasị ụmụ osisi dị ọha e ji wee fiwe obodo i je na-egbutusi ya ọ bụrụkwa na osisi ọ wụna a fụla karịa atụ ọ bụrụ ife niile kwelu mmadụ omume ka o kwesịrị ime ị ya-ajụ ese nwa anya saa ị wee malụ maka ife mmadụ amaghị ọka wee onye isi so ije gbara ọsọ jee mebigasịa ya gụ na ife emewe ana ebe o si wee dụ njọ na ndị Igbo ada ekwezi ajụ ase so ife na-eme ọkọtọ na-eme onye onye ọha ya eme onye eje na-ajụ ase emememememe ọ dụkatakwa ọzọ emekwa emememememe ọ dụkatakwa ọzọ emekwa mana anyị ejezi jụzie ase ka a wee mara ebe mmiri si wee baa opi ụgbọgụrụ n'onye ahụ nya wụ ife anyị na ife na-emenụ anyị na ife na-eme n'elu ụwa anyị ji wee sị na agadi nwaanyị na-arị ugwu rịchara ugwu wee sị ugwu arịa m gị arịa ugwu wee sị ukwu dụ gị aṅa so ka anyị bụ ndị mbụ na ndị egede anyị ka anyị bụ ọdịnala anyị ka anyị bụ omenala anyị dowe na n'ụsọ ka ezi ka ọ dụ anyị
ọ dụ mma ee maka na ọ na-ekwu okwu ife bịara n'uche okoro ntọpụ na nke a karịa maka na anyị bịaziri anyị asịghọkwa na oyiwo adụghọ mma kama na oyiwo bịaziri ọ dịzie ka anyị bịaziri nnọọ hụ ha mba hụ ee mgbe ị na-ekwu okwu ee ị kọwalụ ka Oraifite Ichi na Nnewi si wee fekọ Edo n'oge dịka oge a n'oge tata ọ ka dụ otu ahụ na n- onye ọbụla na-efezi nke ee eh, n'ụdị nke mụnwa na onwe m sị na m na-efe Edo be m ka m nọ emewe nke m na Edo wụ mmụọ mmụọ ebilivu hụ na m ma ejewe eh, n'ebe dị otu a n'ebe dị otu a n'ebe dị otu a Edo wụ mmụọ m kpọkue ya mmụọ ọ wụ ee n'ụdị nke ọzọkwanụ n'ụdị otu m si na nhọ- otu nghọta m si wee wee dị ehe so ọ na mụnwa wụ onye Nnewi ka na-efe Edo a ka na-efe Edo ọ na ndị ndị nọgasị n'okwu Edo na-emega e- enwegasịrị ọm- a- a- dịka ebe okwu Edo ịtọ n'ime Nnewi a na oge ruo ha ncha niile na a na-eme ha na-emegasị ife ọbụla o nwere ife ha na-emegasị kwa ahọ so nya wụ nya wụ na o nwekwara ndị nọ

ọnwa Julaị mgbe a mmiri ji ada akaba nkụ Mm. emewekwa ha ya maka na akụkọ ahụ onye kọrọ onye a kọrọ na ọ tọkọrọ m ama ọ tọkọrọ m ụtọ Mm. ọ sị ee na Edo na-ebe akwa na na-ebe Asala Edo Mm. ee na mgbe Edo ji enwe mwute nwa ya ji wee nwụọ nka nke mana o nwere ife m chọ ka ị lụtụla anyị aka kelee ife dị ife ahụ a na-adị eme ọkacha mmiri izu ọ na-emekarị ebe Julaị ehe n'ebe ahụ Mm. ebe em, eh,

ee ehe m na-akpọ ya iri ji ee ee nya wụ ife a na-eme ebe ahụ that's just it okay ee maka na n'ụzọ nke ọzọ ị kọwasịana ife dị iche iche gbasalụ Anaedo gbasalụ Edo mana o nwere ife m chọ ka ị lụtụ aka dịka anyị na-akwakọ ee n'oge anyị Nnewi Anaedo Mm, bụ nnukwu obodo mm, apụta m ụwa o sokwu n'ife ya wụ ije mba ọ na-akawa obi mm, asị na Anaedo aha eme nwa mm. a yaha eji ji ifele a yaha eji ji ifele ụfọdụ ndị na-aga ugwu na-asa mmiri na-asa ka ha ọbịa jụrụ akwụ na be anyị Mm, maka na etelogbe etelụtazi na nwaanyị i si na Nnewi bụ Anaedo wee lụta na-azọtanwu onwe ya Mm. ife sigodo ike a ya-afụliri ife e mere ya Mm. e megodo elu megodo ala ọ ya azọtanwu onwe Mm. ọ bụrụ na i rugodo n'ọrụ oyibo lukwa ha ọ ha afịala ya ahụ ịsị na onye a wụ onye be anyị Mm. maka ka o si agba mbọ maka o si emesi ife ike mana o nwere ife nchọrọ ka ị gwa ndị na-eto eto n'oge tata maka na a na-ekwu Tobe Osigwe maọbụ Ikolo Mmụọ e chee na onye chajuo n'isi awọ Mm. ehe maka na ife nji ada ekwubu okwu uwo maka ndị na-etolite eto ka ha ghara ịfụ nọọ ịchachazi isi awọ Mm. wee ghọrọ mmadụ ma nwee nwa akọ na uche ma ọ mmadụ Mm. Mm. ọ bịazi dụzie ka ya na ananahụzi n'ife ahụ eji wee mara anyị ọ dụ ka anyị edebezie n'akụkụ ọ dụ ka ume a na-apịazi anyị ọ dụ ka anyị je ṅụtakwazi o nwere ụfọdụ ife a na-eje n'obodo aṅụta Mm, mana nke a na-afụ n'oge dị ka oge a tụmadụ n'ebe ụmụ na-eto eto nọ mm, o nwehozi onye ike dị mm. o nwe onye chọkwuzi ka ike dị dị okere ife ị nwere ike ịgwara m ndị a ka ọ ghara isi n'ọnụ m wee pụta ọ ka mma n'ọnụ gị ife m na-ekwu na nke mbụ na ife eji mara ezigbo onye Nnewi tụmadụ ịgba mbọ wugodu na onye Nnewi aha commit onwe ya fiam na ife na ife eji mara anyị then wụ na a sị na-eje meeting mba mba mba mba ndị ọzọ kwuchie a agree na ife a ka anyị eme a jụzie ndị Nnewi ndị Nnewi asị ehie emewuolu ihe mewuelu na that- Asị na na aghụghọ aghụghọ ya. na ha ya ana na ha ya anọ ebe a wee Wee kwu. wee kwu fiam. A lahụkpu ya ụla. ka a lahụkpu ya ụla na e ji amamife wee malụ ndị Nnewi Ehe. so na amamife ahụ ka anyị kwesịrị ijidesi ike onye luo ya ịmara ife eji mara ndị be ụnụ jidesie ya ike na onye Nnewi a sị asịkwa na na onye Nnewi na ejighị ụdọ akpụ onye Nnewi ya ejina ụdọ kpụ onye Nnewi ị sị ka o kweta na ife a wụ ọcha ọ ka ikweta mba o sighi otu ahụ ekwe ọ bụrụ a sị na ọ dụ iri ikpokọlụkpo ị na-akpa ọ bụrụ otu ibunye ọ na ịbụrụ na onye n'onye onye nnewi ehe na-eji amamife wee malụ onye nnewi nke ịgba mbọ ịchọọ mmekwute aka na onye ọwụna pụta ma ife kwesịrị ịma na ọ kwesịrị ịgbalụ onwe mbọ wee zọwa onwe ọ bụkwụkwa ka ọ ha m n'ọnụ ọ dị mma e, na nchịkọta gbasalụba anyị ikwu n'ife ka nkụ gbasalụba anyị nke n'ife i nwere ike ịgwa ndị na-ege anyị ntị Anyị wee laba. ife m ma agwa ndị igbo wu onye ọwụna wụ onye igbo na-ege anyị ntị teta n'ụla teta n'ụla teta n'ụla ee ọ dụ be ndị na-adụlụ fa na nkụ dụ na mba na-eghelu mba nni ee onye luo ya echefuna echefuna na o nwekwa ebe i si wee bịa echefuna na o nwe ka unu si eme ife n'ọkwa n'ife ahụ unu na-eme n'ụzọ dị anya ya nwa wụ ife ndị ọzọ chọrọ ịfụ ya ada akụziri mmadụ omenala be fa na-achọ igosi ha na- na-eme omenala be fa gosi onye ahụ na o nwere ebe i si na unu nwakwa nwekwa ka unu si eme ọ ya wụ na mmụta ya ada ezu oke onye mee nke onye eme nke onye afụ ka ndị a si eme onye afụ ka ndị a si eme mụwa echerọkwa na o nwere ụzọ dị njọ echerọ m na o nwere ụzọ dị njọ ee o nwere ụzọ dị nso esi eje ọnịcha ọnịcha ado enwere ụzọ dị nso ị malụ nke dụ be ụnụ i wee sie wee jewe daalụnụ ọ dụ mma ọ dụ mma ụnụ afụna ka ozuzo ma gbachaa n'oge a na-edokwenu n'ụtụtụ a na onye nụrụ onye wụ tobe osigwe onye a na-etu ikolo mmụọ nke a dịghị anya ofu ife m na-achọ ịgwa gị wụ ọ mala asụ ya sụọ n'ikwe ọ maghị asụ ọ bụrụ na ala karị mma gị sụọ ọ bụrụ na ị sụrụ mkpụrụ ọkpa ahụ ka ọ ka mma mana ofu ife m na-ekwu wụ dịka tobe na-ekwu okwu ọ sị omenala ndị dụrụ ha igbo na-asụ n'onu n'onu mana a kwaa ụkwara ọ wụrụ otu ka anyị kaba ahụ ka anyị chigha azụ a sịrị m na ọ na-eme ekechaa n'ama e buru nawa na obi ekechaa na obi e buru nawa na mkpuke obodo niile gela anyị ntị n'ụtụtụ a ụnụ afụna ka o si wee daa etela ogbo etela ụtazị enwere ebe anyị si emela enu emela ala kaba ahụ mala ebe i si malụ ka unu si bido maka na mmụta aka ị malị onye nyekwuru gị aka ụmụ anyị ndị na-etolite etolite kaba ahụ mee ka uchu ka i tinye uchu ka ị malụ maka na ọ kwanụ a tụọla ọmalụ ọ malụ atụọla ofeke o fenye isi n'ọfịa aka nwe nke chinelo mbaọnụ kpọọ m ada anaedo na na m aza wee na-asị gị nke a adịghị anya gbado ya ebe ahụ werezie na-atụgharị uche n'izu ụka ọzọ na ihe enwekwa ka o sere na-asị na dịlị anyị mma na eke dịlị anyị mma na oye dịlị anyị mma na afọ dịkwasịlị anyị mma na nkwọ ka m je ka m bịa ha ebe ọsọ n'ọkwụrụ ka nsọpụrụ ife kele mmadụ anyị nọkwa n'obi ikolo ikolo mmụọ